kaphwiti banda anali mp wochokera ku mchinji 1967 anagula famu yayikulu 700 acres anamangako nyumba shopu komanso chigayo 1971 anayambana ndi kamuzu payoniya inayamba kumusaka ndipo anathawira ku zambia boma la mcp linamulanda katundu mapuloti, nyumba komanso koteji ku Salima. 1989 Kamuzu anatenga famu ya mkulu ameneyu ndi kuyipereka kwa mkazi wake Sisiliya Kadzamira. Famu imeneyi imapezeka ku Mchinji. Poyamba inkatchedwa kuti Tichitenji famu. Sisiliya Kadzamira anasintha dzina ndi kukhala Chalimbana famu. ulamuliro wa nkhanza unatha 1994 kaphwiti banda anachoka ku zambia ndi kubwerera ku malawi boma la udf linambwezera katundu wina komabe famu inavutirapo chifukwa chonena kuti makalata ake anasowetsedwa akulu amenewa anamwalira 2012 makalata a famu anapezeka ku ministry of land mu 2013 ana amalemuyo anayesa kukambirana ndi sisiliya kadzamira kuti abweze malo koma anakana ponena kuti anachita kupatsidwa ngati mphatso ndi kamuzu mu 2022 mayi kadzamira anakatenga injunction ku khoti yoletsa anawa kutenga famu ya makolo awo ndimanena nkhani imeneyi potengera ndi zimene zikuchitika ku lilongwe mcp ikulanda malo ndi kumagulitsa kwa manigeria anyamata azikwanje ndi amene akutsogolera pologalamu imeneyi eric phakamisa dala kadula munlo komanso dave malamula akutumidwa ndi chimwendo banda komanso meya wa ku lilongwe Ena mwa anyamata amenewa pali Richard Blasho, Innocent Magule, Jere Nanseta komanso mtsogoleri wawo ndi amene mukumuonayo amatchedwa Biya. Iwowa asanduka zigawenga ku Area 25 akutumidwa ndi mcp kuti azithamangisa anthu akumwera munthu wakuchikwawa wagula malo ku lilongwe akumuwuza kuti azipita. Ndikupatsani chitsanzo, pali banja lina lochokera ku Zomba limene linasamukira ku Lilongwe 30 years ago. Makolo anagula malo ku Area 25 m'chaka cha 2000. Anamanga nyumba yokhala, zalendi komanso mashopu. Mwatsoka makolo anamwalira ndi kusiya ana. 2023 mu July Charles Khombeni, mmodzi wa akuluakulu a mcp, anapita kwa anawo kuwapempha kuti awagule malo. Anawo anakana. Two weeks later, anatumiza chigulu cha anyamata atanyamula zikwanje. Anyamata amenewa ndi aku 25 komweko, amatchedwa kuti Palanki. Mtsogoleri wawo ndiye mmodzi ndakutchulirani Piya. Anayamba kuopseza ndi kuuza anawo kunena kuti achoke pamalopo azipita kumwera. ana aja anachita mantha anapita kwa mfumu komanso ku polisi kukadandaula koma anthu onsewa sadathandize zimenezi zinachitika chifukwa chonena kuti apolisi komanso amfumu amaopa charles khombeni amadziwana ndi chakwera amagwira ntchito ku procurement ya central medical stores amatetezedwa ndi inspector general komanso richard chimwendo banda ndiyebe ngakhale nkhani inafika ku polisi khombeni sanaope chilichonse anatumiza anyamata azikwanje anagumula mpanda kubweretsa njerwa ndi kuyamba project yake komabe ana aja sanamugonjere anapita ku high court pa 19 january 2024 mulandu unalowa mbwalo jaji anagamula kuti malo ndi abanja la ku zomba ndipo charles khombeni asiye kuwavutitsa nkhani imeneyi ndiyomvetsa chisoni alipo achewa ena amene anagula malo ku zomba atumbuka ali ndi mapuloti ku blantyre koma sakuthamangitsidwa ku area 25 anyamata a mcp akuthamangitsa anthu ochokera kumwera ngakhale khoti linapereka mphamvu kwa anawa kuti akhale pamalopo charles khombeni anawatumiziranso zigawenga pa 11 march ana onsewo palibepo mwamuna ndi akazi okhaokha anayamba kuwamenya alendi anathamangisidwa komanso anawaopseza kuwaopseza anawa kunena kuti mukapanda kubwerera kwanu ku zomba muona zakuda akuluakulu chifukwa choti purezidenti ndi mchewa mitundu ina isapite ku lilongwe zimene ndikufotokoza pano zikhoza kumaoneka ngati nthabwala koma zili ndi umboni makalata akukhoti alipo ndi mmene mukuonera banja lozunzidwa chafulumira amene akuzuza Charles Khombeni pamodzi ndi mcp 1989 kamuzu analanda famu ndi kuipereka kwa Cecilia leronso chakwera akulanda malo by force nkumagawana ndi anzake a mcp taonani mabizinesi angopasana okhaokha pa nkhani ya shuga mwachitsanzo akweza mitengo chikhalecho shugayo palibe mtengo wovomerezeka 2300 koma pa ground anthu akugula 4000 chakwera akusowetsa shuga mwadala kuti alemere akumutumiza mozemba kumaiko akunja akuluakulu amene akupanga cartel ya shuga export tikuwadziwa pali Nick bambo ake simama mkaka komanso sosten gwengwe boma ili ndilomvetsa chisoni anthu 19 miliyoni akufuna shuga iwowa akweza ndi a fees ya mapasipoti koma mukapita ku immigration maprinta sakugwira ntchito sangakupaseni pasipoti anaononga sistimu patsogolo pake ndikunama kuti ayibwezeretsa mukunama kwawo pa social media akuti chakwera delivers akhoza kupanga print 15000 copies pa tsiku koma zimene zikuchitika pa ground anthu akulephera kupeza passport akupanga print 500 copies per day boma linapereka contract kwa malenala pa mtengo wa 800 million akuwalipira ma us dollars chikhalirecho attorney general anafotokoza kuti sadzalipiranso makontrakti a boma in forex nanga lero zatani kuti zisinthe E-Tech system mwini wake ndi pastor wa assemblies of god contract ya ku immigration ndi anthu atatu vitumbiko mumba nick chakwera komanso pastor soya onsewa ali very close ndi president ndi chifukwa akulipidwa in forex 498,000 us dollars ngakhale supplier code tinayonso 308 510 51 kuba kopanda manyazi peter mutharika analamulira 6 years koma ku immigration kunalibe mavuto shuga amapezeka pa mtengo otchipa our passport was one of the best in the world chakwera anabwera ndikuononga dala system kutinamiza kuti mahakazi akufuna ransom kenaka anasintha ndikutiuza kuti abwezesa system koma amalawi akapita kopangisa mapasipoti sizikutheka